Alright, Dia daoibh, conas atá sibh? Dé Domhnach, gach rud ceart go leor? Yeah? Alright, bhuel, cuirfidh mé tús leis. So, is mise Cúán de Barra. Mar a deir Tomás ansin, is eolaí mé, is réalteolaí mé. Agus inniu, beidh mé ag labhairt libh faoi spás, réalteolaíocht, satailítí agus. an áit atá ag ár dtír, Éireann, san earnáil spáis sa lá atá inniu ann. So, má táimid réidh, cuirfimid tús leis. So, just focal beag fúm, is as Bhaile Átha Cliath mé, murar chuala sibh, agus d'fhreastail mé ar Ghaelscoil darb ainm Coláiste Eoin i ndeisceart Átha Cliath, agus is ansin a bhfuair mé an ghrá atá agam don Mata agus don Fhisic, agus an Ghaeilge atá agam. Agus i ndiaidh sin, lean mé ar aghaidh go Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath agus chríochnaigh mé céim san Astrafhisic agus Máistreacht san Astrafhisic. I ndiaidh sin, chaith mé seal ag obair thar lear do Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa agus faoi láthair, táim i mbun dochtúireacht ag déanamh staidéir ar gáma-ghathanna, nithe de bharr gáma-ghathanna agus ag tógáil satailítí chun na rudaí seo a bhrath. So, fillfidh mé ar na gáma-ghathanna i gcéann soicind, ach ar dtús, tá mé ag iarraidh labhairt libh faoi satailítí, cad iad agus cad iad na húsáidí atá acu dúinn mar dhaoine. So, dá léifeá i bhfoclóir cad is satailít ann, d'fheicfeá rud, cur síos mar, aon chorp, atá i bhfithis ar chorp eile, anything that's, any body that's in an orbit around another body. So dá bhrí sin, is satailít é an Gealach agus é ag dul timpeall an Domhain. Satailít é an Domhan ag dul timpeall na Gréine. Ach is cuma liom faoi na coirpeanna nádúrtha sin, whatever. Tá níos mó suim agamsa sna cinn atá de dhéantús an duine, na satailítí atá déanta againn agus curtha go spás. So tá cúpla samplaí agam anseo. So ar bhun anseo, feicimid JWST agus Hubble, so is dhá teileascóp spáis iad sin, space telescopes. Anseo tá an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta. Trasna as sin is satailít é darb ainm Galileo agus soláthraíonn an misean Galileo GPS don Eoraip. Agus sa lár ansin tá EIRSAT 1, an ceann atá, an satailít is fearr liom ar aon nós. So, cad iad na húsáidí? Bhuel, is féidir linn breathnú anuas ar an domhan. Is grianghraf í seo de dheisceart na Fraince. Feicimid Nice ansin agus Monaco suas ansin. Agus ghlac misean darb ainm Sentinel an grianghraf seo. Agus an aidhm atá ag Sentinel ná staidéar a dhéanamh ar fásra agus plandaí agus a leithéid agus talmhaíocht. Agus. Sin kind of ceann de na príomh aidhmeanna atá ag roinnt den satailítí ansin. Tá na mílte satailítí thuas ansin ag déanamh staidéir ar ár ndomhan. So, cúpla samplaí ná talamhaíocht agus foraoiseacht, pleanáil cathracha agus a leithéid. Em, soláthraíonn siad an idirlíon dúinn, so seans go chuala sibh faoi Starlink. An aidhm atá ag Starlink ná an idirlíon a sholáthar go áiteanna iargúlta nach bhfuil an idirlíon acu. Monatóireacht ar thubaistí nádúrtha so an cuimhin libh an tSeapáin i 2011 agus an tsunami a bhuail é agus crith na talún agus a leithéid chomh maith. Agus le déanaí, is oth dúinn a rá, ceantair ina bhfuil cogaí ar siúl so trasna sa Phalaistín agus san Úcráin. Agus dar ndóigh, réamhaisnéis na haimsire so úsáideann Met Éireann satailít darb ainm Meteosat 12 chun na réamhaisnéis a chumadh le linn na seachtaine. Agus. look, is acmhainn iontach í seo, you know, úsáidim an idirlíon agus úsáidim na réamhaisnéis na haimsire a léim iad ach is réalteolaí mé so tá níos mó suim agamsa leis na hachtraí atá amach ansin sa spás so ghlac JWST an íomhá seo so James Webb Space Telescope. agus an t-ainm atá ar an struchtúr seo ná The Pillars of Creation. Is íomhá cáiliúil é seo, ghlac Hubble an pictiúr den áit seo cúpla seachtain ó shin, or not seachtain ó shin, cúpla bliain ó shin, agus is íomhá réasúnta nua é seo a ghlac JWST. Agus is. tá suim ag réalteolaí san áit seo toisc gur. is áit ina chruthaítear réalta nua. So. Go bunúsach, is just deannach agus gás ag crochadh thart sa spás. Ach is ansin ina gcruthaítear na réalta nua a thugann solas agus na heilimintí dúinn sa chruinne. Agus sin ceann de na aidhmeanna atá ag na satailítí seo atá ag féachaint amach go spás. Tá ceisteanna oscailte, tá na mílte ceisteanna oscailte faoi spás. agus cúpla samplaí ná, conas a dhéantar pláinéid agus réalta sa spás, so tá muidne ag seasamh ar an domhan ach cárbh as a tháinig sé? conas a chruthaítear an chruinne, so seans gur chuala sibh faoin Ollphléasc, the Big Bang? cad a tharla sna nóiméid, sna soicind, sna blianta i ndiaidh na hOllphléasc sin? agus tá muid in ann eolas a fháil faoin am sin leis na satailítí seo, cárbh as a tháinig na heilimintí troma, so éinne atá ag caitheamh fáinne nó éinne a bhfuil guthán acu, tá palladium i bhur nguthán, níor tháinig sé ón domhan, tháinig sé ó chroílár réaltra agus nuair a phléascann siad. scaip an pléascán na heilimintí sin ar fud na cruinne. Agus chomh maith leis sin, dúphoill agus corpanna foréigneacha eile, so rudaí mar shampla neodrónréalt, neutron stars, nó dúphoill, táimid ag iarraidh staidéar a dhéanamh orthu, agus is féidir, leis na satailítí seo. So, is acmhainní den scoth iad satailítí dár chruinne chun staidéar a dhéanamh air. Agus níos luaithe.

So, ok, tá muid chun just píosa beag eolaíocht a dhéanamh ar feadh soicind, just ná bí buartha, beidh sé go breá. Is, feicimid an speictream leictreamaignéadach anseo agus is cineál léarscáil é den solas atá againn sa chruinne. So, i lár anseo, an bogha báistí seo, sin an solas optúil, sin an solas atá infheicthe dúinn mar dhaoine. So, tá mise ag féachaint oraibh agus is féidir liom sibhse a fheiceáil mar gheall ar an solas atá ag dul i mo shúile. Ach. Tá an-chuid cineálacha solais eile, agus braitheann sé go huile is go hiomlán ar an fuinneamh atá ag na tonnta solais, 'the, the energy that the light has', athraíonn sé an cineál solais a fheicimid. So, anseo, tá raidió agus infridhearg, an raidió ceannann céanna atá ar bhur ngluaisteáin, Is cineál solais é. Just solas le níos lú fuinnimh ná an gnáthsholas atá inár dtimpeall. Infridhearg, cosúil leis na spéaclaí infridhearg a feiceann tú ar CSI agus a leithéid. Agus ar an taobh eile tá an solas le níos mó fuinnimh, more energetic light. Agus ar dtús tá na X-ghathanna, má bhriseann tú cnámh agus téann tú go dtí an ospidéal, faigheann tú X-ghathanna, is cineál solais é. Sin an. an t-aon rud. Agus ar bharr anseo, tá na leaids, tá na gamma gathanna, an solas is fuinniúil sa chruinne. Ach just ná déan dearmad, is just cineál solais iad. Ach tá sé deacair féachaint ar gamma gathanna toisc go bhfuil an méid sin fuinnimh aige. Na hábhair atá timpeall orainn, you know, an éadach ansin agus adhmad agus an talamh, tá sé go huile is go hiomlán trédhearcach do gamma gathanna, just téann siad díreach tríd aon ábhar mar sin. So ní féidir linn gnáth ceamaraí a úsáid chun na rudaí seo a bhrath. Fillfidh mé ar sin i gceann soicind. Iontach, tá an-chuid cineálacha solas ach cad iad, like, cén fáth ar chuma linn faoi sin? Is feicimid The Crab Nebula anseo, Réaltnéal an Phortáin, agus is íomhá a ghlac Hubble é seo, íomhá optúil, so optical image, you know íomhá álainn é, you know just táimid in ann an struchtúr a fheiceáil, an deannach agus an gás agus an solas ag teacht uaidh. Ach toisc gur íomhá optúil é seo, Níl sé ach cuid amháin den scéal. So, má bhainimid úsáid as na bandaí, so, the other bands of light, sin an íomhá ón slide dheireanach, ach má bhainimid úsáid as na cineálacha solais eile, tá scéalta go hiomlán difriúil le feiceáil. So, sin an raidió ansin, x-ghathanna, is breá liom an ceann x, is breá liom an grianghraf x-ghath toisc gur féidir leat an neodrónréalt i lár an réaltnéil a fheiceáil. So, chun, má táimid ag déanamh staidéar ar chorp sa spás, caithfimid na bandaí ar fad a úsáid chun an scéal iomlán a thuiscint. Agus mar a dúirt mé, tá suim agam sna gáma-ghathanna agus an chúis a bhfuil suim agam,

a dhéanaimse staidéar air ná rois gháma-ghathacha, agus is nithe an-ait iad seo. Go bunúsach, is splancanna iad, just flashes, agus tarlaíonn siad thart ar uair sa lá, thart air. Tagann siad ó chuile áit sa spéir, so níl aon, níl aon treo áirithe, tagann siad ó chuile áit, agus. Ní fhanann siad anseo ach ar feadh maybe second nó dhó, thart ar sin, so tá siad, is splancanna an-ghairid iad ach nuair a tarlaíonn siad tá siad níos gile ná aon rud eile sa spéir, so tá níos mó cumhacht acu ná aon rud eile sa spéir agus feicimid anseo, sin an Milky Way ansin agus nuair a phléascann an rois sin, an gamma ray burst seo, tá siad níos gile ná aon rud eile sa spéir. Ach ní féidir linn iad a fheiceáil toisc go bhfuil siad sna gáma-ghathanna so tá siad dofheicthe dúinn ach tá uirlisí againn atá in ann iad a bhrath agus tá siad, is eachtraí an-suimiúla iad so táimid ag iarraidh staidéar a dhéanamh orthu. Agus cruthaítear iad i ndhá bhealach so ar dtús an chéad slí ná ollnóva, supernova. Nuair a fhaigheann. réalta ollmhór bás. So tá muid ag labhairt faoi réalta atá níos mó ná deich, deich uaire níos mó ná ár nGrian. Nuair a phléascann siad, cuireann an ollnóva dhá shruthanna gáma-ghathanna amach ansin. So feictear ó bun agus barr agus sin na splancanna a fheicimid. Agus chomh maith leis sin, bealach eile ina gcruthaítear iad ná nuair a bhuaileann dhá chorp trom dlúth le chéile. So nuair a deirim trom agus dlúth, dense, compact objects, cosúil le neodrónréalt nó dúpholl. Agus nuair a bhuaileann siad le chéile, cruthaítear dúpholl sa lár agus scaoiltear gamma-ray burst ó bhun agus barr ón dúpholl. So is. Is eachtraí an-foréigneach, very violent, tá an-chuid fuinnimh á scaoileadh agus is eachtraí atá an-suim ag réalteolaí toisc gur siad cineál exotic, tá muid ag iarraidh breathnú orthu. So go hiontach, tuigimid gamma rays, tuigimid satailítí ach conas a ndéanaimid staidéar ar na rudaí seo, conas a chuirimid an dá ábhar sin le chéile? Bhuel.

Glaoim CubeSats orthu. Tá siad an-bheag. Seo an fíor méid atá ag EIRSAT 1, 20 ceintiméadar in ard, mais thart ar 2 cileagram. Agus cé gur satailít beag é, is satailít cumhachtach é. Tá small but powerful mar a dhéarfá. agus tá trí thurgnamh ar bhord. An turgnamh, an ceann is fearr liom, ná an GMOD, an bhrathadóir gáma-ghathach. So, luaigh mé níos luaithe go bhfuil an chuid is mó de na hábhair atá sa chruinne trédhearcach do gháma-ghathanna, so just téann siad tríd. Dá bhrí sin, ní féidir linn gnáthcheamara a úsáid, beidh sé cosúil le pictiúr a ghlacadh de piléar agus é ag dul tríd do cheamara, like just tá an iomarca fuinnimh. Ach leis sin, tá bealach ina bhfuil muid in ann na rudaí seo a bhrath. So, i lár GMOD ansin, tá ábhar an-eisceachtúil, an-speisialta darb ainm Cerium bromide, agus is criostal é. Is criostal beag, thart ar an méid sin, agus nuair a bhuaileann na gáma-ghathanna an criostal sin, cuireann an criostal splanc beag solais amach, agus is féidir le GMOD, agus an ríomhaire atá ar EIRSAT féin, an splanc beag solais a. a athrú ina sruth leictreachais agus leis sin an fuinneamh agus rudaí faoin gáma-gha a thomhas. So, is bealach casta é na rudaí seo a bhrath ach is mar gheall ar an fuinneamh gur gá dúinn é seo a dhéanamh. So, leis sin, tá dhá thurgnamh eile air. EMOD, sin an cineál clár fichille atá ar bharr EIRSAT ansin agus is turgnamh. Ar EMOD atá go bunúsach, conas a iompraíonn ábhar teirmeach sa space, so thermal materials, conas a iompraíonn siad iad féin sa spás, mar is áit an-fhuar í spás agus is áit an-te í spás uaireanta ag an am céanna. Agus chomh maith leis sin, an tríú ceann ná wave based control, so is bogearra nua é wave based control atá i gceannas ar treoshuíomh EIRSAT, so the the orientation of EIRSAT. Agus is is is bealach nua chun treoshuíomh satailíte a rialú go bunúsach. So sin an trí triail. Em agus tá fís beag agam anseo an dtosnóidh sé? So tionscnamh ollmhór ab ea é EIRSAT a haon so d'oibrigh thart ar seasca eh mic léinn air. Fuaireamar an-chuid tacaíocht ó Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa. Ní raibh aon rud mar seo déanta ag Éirinn riamh so bhí orainn dul go dtí an rialtas eh bhí bhí ar eh rialtas na hÉireann eh dlí nua a chur i bhfeidhm dúinn. Toisc gur gá duit dul i dteagmháil leis an UN faoin spás nuair atá satailítí á chur i spás agat, bhí ar roinnt de na mic léinn ceadúnas raidió a fháil ionas go mbeidh muid in ann dul i dteagmháil le EIRSAT. Agus, mar a dúirt mé, fuaireamar an-chuid tacaíochta ó Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa agus comhlachtaí in Éirinn a thug uirlisí agus hardware dúinn.

eagla an domhain orainn, you know, an-chuid airgid ag dul suas ansin sa roicéad agus an-chuid taighde agus an-chuid obair. So bhí, bhí, bhí eagla an domhain orainn, bhí, bhí na, na lads ó RTÉ inár dtimpeall leis na ceamaraí agus ní raibh éinne ag labhairt, bhíomar ar fad ag féachaint ar an teilifís. Em, ach cúpla uair níos déanaí, fuaireamar an fís seo. So, níl 'fhios agam an féidir libh é seo a fheiceáil but just féach ar an mbosca, bosca gorm anseo. Sin EIRSAT á scaoileadh den roicéad os cionn na Sualainne agus is dócha gurb shin an tÍoslainn ansin. But, you know, success. Bhíomar, bhí áthas an domhain orainn, bhí muid chomh chomh sásta leis sin. Ar fheabhas. Tá EIRSAT sa spás anois agus cad a tharlaíonn? Bhuel, munar féidir linn labhairt leis, is, is, is cloch é, it's just, you know, it's a brick, just ag dul timpeall, timpeall an domhain. So. Tá dhá ionad rialaithe againn, sin an t-ionad rialaithe, mission control, i mBaile Átha Cliath i UCD so tá set-up againn anseo a ligeann dúinn labhairt leis an, le EIRSAT. Úsáideann sé raidió, gnáth raidió, agus de ghnáth bímid in ann labhairt leis thart ar, cúig uair sa lá. Tá thart ar 50 nóiméad againn gach lá chun na sonraí a bhailiú, aon orduithe a sheoladh go dtí go dtí EIRSAT. But chomh maith leis sin, tá stáisiún eile againn i nDún Chaoin, thíos i gCiarraí, i gceantar Gaeltachta. So tá, is áit iargúlta é, so níl aon interference, níl aon, tá muid in ann labhair leis go han soiléir, very clearly, thíos ansin mar níl aon, níl aon kind of interference ón chathair nó ón aerfort nó a leithéid. Agus leis sin, cad é an post atá agamsa le EIRSAT-1? So is, is táim ag tabhairt faoi PhD mar dhúirt mé ach leis sin is oibritheoir satailíte mé. So. cineál tiománaí satailíte. Tá muid i gceannas air agus é ag dul os ár gcionn. Agus is gá dúinn orduithe a sheoladh go dtí an tsatailít chun postanna nó rudaí a dhéanamh nó turgnaimh a chur i gcrích nó a leithéid. Sonraí a bhailiú agus anailís a dhéanamh. So tá dashboards mar seo. os ár gcomhair agus caithfidh muid breathnú ar na sonraí agus aon fadhbanna a fheiceáil agus a réiteach. Agus an chuid is mó den phost is fadhbanna a réiteach is spás an-deacair. You know, bíonn fadhbanna chuile lá agus is gá dúinn na fadhbanna sin a réiteach ionas nach dtiteann EIRSAT den spéir. Ach is oth liom a rá tá EIRSAT ag titim den spéir. So, níl muid ró-chinnte chun cén t-am a dtarlóidh sé but is dócha an tseachtain seo chugainn beidh an misiún críochnaithe so tá EIRSAT tar éis bliain go leith a chaitheamh sa spás. Misiún an-an-rathúil ab ea é. Tá muid chomh bródúil as, tá muid an-sásta leis. D'éirigh linn like sonraí den scoth agus torthaí den scoth a fháil dos na trí turgnamh. ón trí turgnamh agus i ndáiríre misean an-an rathúil ab ea é. Ach just chun an chaint seo a fhágáil, chuir mé an t-ainm An Chruinne Dofheicthe ar an chaint seo mar tá mé ag labhairt faoi gamma rays, tá siad trédhearcach agus ní féidir linn a fheiceáil. Ach chomh maith leis sin tá cineál. domhan dofheicthe in Éirinn chomh maith, san earnáil spáis. Tá an-chuid, an-chuid rudaí ar siúl in Éirinn faoi spás. So, ar thaobh tionsclaíocht de, tá an-chuid comhlachtaí, Réaltra agus mBryonics, Ubotica, tá siadsan ag ag tógáil uirlisí a théann ar na roicéid agus na satailítí. Dos na na páistí agus na na daltaí bunscoile agus meánscoile a bhfuil suim acu sa spás. Tá acmhainní ar líne so tá, do na múinteoirí, tá Scoilnet, is suíomh idirlín é le an-chuid acmhainní, ní amháin faoi spás ach faoi EIRSAT 1 chomh maith. An Science Blast agus an Young Scientist, na comórtaisí sin, tá béim faoi leith acu ar an spás sna blianta le déanaí. Space Week, an Seachtain Spás, beidh sé sin ag tarlú i mí Dheireadh Fómhair. Beidh mise agus mo chairde ag dul timpeall ag labhairt le daltaí meánscoile. Má tá suim ag éinne staidéar a dhéanamh ar an spás, tá i mbeagnach chuile ollscoil in Éirinn tá cúrsa bainteach leis an astrafhisic nó leis an innealtóireacht aerospace. So chomh maith le sin i UCD tá máistreacht, tá máistreacht ina bhfuil, ina dhéanann sibh staidéar ar spáseolaíocht agus teicneolaíocht. Agus. Chomh maith leis sin, just chun an rud deireanach a rá, tá grúpaí agus taighdeoirí agus eolaí atá ag obair le na gníomhaireachtaí spáis timpeall an domhain. So tá an-chuid daoine in Éirinn ag obair ar son NASA agus ag obair le Gníomhaireacht Spáis na hEorpa agus grúpaí eile cosúil le ESO, The European Southern Observatory. Is grúpaí idirnáisiúnta iad sin agus tá áit mhór ag Éirinn sna grúpaí seo. So. Má tá suim agaibh sa spás, tá rudaí amach ansin in Éirinn agus beidh sé ag fás sna blianta le teacht. So, beidh muid ag féachaint air agus tá súil agam go bhfeicfidh mé roinnt díbh ag obair ann nó ag úsáid na hacmhainní seo. So, sin é an chaint atá agam. Má tá aon cheisteanna, táim sásta iad a fhreagairt. And, go raibh míle.